anyị wee bulite nzu nwa ọsọ ọbara n'aka wee na-akpọku gị bụ chukwu na-eme mma ugwu a nke nyere onye ọsọ aṅụrụ aṅụrụ ndụ echeta gị na obi na-esi ike na kamgbe anyị matara gị na ihe ihere adịzikwa anyị n'iru anyị wee welite nzu nwa ọsọ ọbara sị gị chukwu ahụ nke na-eme mma lekwana nzu a bịa nara n'ụbọchị taata ụbọchị ahịa nkwọ ka ị maa ka ha nwee ike ka ihe ọma meere ikwu ka ihe ọma meere ibe a na-akpọku ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị sị unu bịa marakwa na nzu anyanwụ bịa mara nzu ngene bịa mara nzu udo bịa mara nzu ogwugwu nne nwa bịa mara nzu osimiri nne nwa bịa mara nzu ogbe gị mara nzu mmụọ ọkwụ na mara nzu chi gị bịa mara nzu agwụ gị bịa mara nzu ikenga gị bịa mara nzu ndị ichie nọ be nna m bịa mara nzu ndị ichie nọ be nne m bịa mara nzu ụmụada nekwanụ nzu ụmụ ọkpụ nekwanụ nzu ogwugwu nne nwaanyị nekwa nzu osimiri nne nwaanyị dị na nzu mmụọ niile nke nọ n'ala igbo nke na-echekwa nwa onye igbo na nke nwa onye igbo na-echekwa akpọkuo m unu a sịkwa na aka nke na-ama nzu adịghị ama unyi wee na-akpọku unu n'obi dị ọcha na-akpọku unu n'obi dị umeala sị unu dododo na unu bịa mara nzu ka unu matara nwa onye igbo ihe ọma ka onye awa o jewe ejewe do chukwu na ọdịnala ka o jekwute ihe ọma ka ọ na-akwụkwọ na-anawa ka ọ nakwute ihe ọma ọ kwa na ya na-agọ n'ọfọ maka na ya na-agọ ọfọ ya dịrị ikwu mma dịrị ibe mma nwa mmadụ emegidene nwa mmụọ nwa mmụọ emegidene nwa mmadụ n'ọkwa n'isi ọfọ anyị maka na a sị na onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa gị jide ọfọ maka na oji ọfọ ya ana anyị na-asị do chukwu na ọdịnala ndị mbụ ndị egede ọkpụtọrọ ọkpụ aja ala ikuku mmiri ọkụ akpọkuo m unu ndị otu ndị otu obi akpọkuo m unu sị unu nekwanụ nzu ka unu maa ka unu matara ya ihe ọma oziọma ụzọ oziọma akpọkuo m gị sị mmụọ na-emere gị ihe nke nọ na ngwuru be nna gị nke nọ na ngwuru be nne gị ikenga gị na agwụ gị chi gị akpọkuo m fa sị ha bịa ka ha mara nzu ka ha matara gị ihe ọma matara gị ndụ matara gị arụ ike matara gị ejere ejeruo n'udo wee na-akpọku mmụọ nke nọ na Ireland nke na-eme nwoke mma nke na-eme nwaanyị ọgaranya a sị ha bịa ka ha mee gị ọgaranya ibe gị na-agụte nna ara i soro na-agụ kama ihe agụ agụ kama ego karịa ndị gụrụ agụ ọ kwa ọfọ nzu anyị na-ama n'ụbọchị taata nwe ụbọchị ahịa nkwọ nkwọ gị nekwa nzu eke gị nekwa nzu afọ gị nekwa nzu ahịa naanọ e nwere izu anọ akpọkuo m unu sị unu dododo na unu bịa maa nzu hmm, wee na-akpọku otutu nzu na aguleri sị ya bịa marakwa nzu agbanabọ ezu na ọmambala gị bịa mara nzu hmm, ala abagana bịa marakwa nzu ala ofu onye na Nnamdị bịa mara nzu mmụọ niile nke na-ama nzu asị m unu bịa maa nzu unu matara nwa onye igbo ihe ọma unu matara anyị ndụ matara anyị ọganihu ọ kwa na ọfọ anyị na-agọ n'ụbọchị taa ụbọchị ahịa nkwọ sị na otu e kwuru ka ọ ga-adị ọ ga-emekwa ọ ga-emenụ hmm? anyị wee weta edo were doo ndụ ikwu were doo ndụ ikwu ndụ nwoke doo ndụ nwaanyị maka igbo niile sị na e zuo ka a ha eri udene a tọtụkwanụ ngịga anyị wee were edo a ka anyị doo ụbọchị taa wụ ụbọchị ahịa nkwọ anyị wee were edo a wee na-akpọkụ chukwu na aja ala ndị ụmụnne gị na ọkpụtọrọkpụ aja na kwụrụ aja ala chi m na aka m agwụ m ikenga m na gbakọ ụmụ unu so na unu bịakwa makwa na edo ka anyị ji n'aka taa wụ ụbọchị ahịa nkwọ doo chukwu na ọdịnala anyị na-asị o jehova jọ anyị ga-eme nwoke ihe ọjọọ na akwa na anawa ga-eme anyị ihe ọjọọ maka na gịnị na ihe ọ chọrọ anyị jee aja ya n'udo anyị na-akwa na ana n'udo useke nwoke useke nwaanyị amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị mma dị n'ezi iwe dị n'obi ndị mere mere n'ihu gwompiti n'azụ ndị ọchị awụ ụtọ a sị m ndị chukwu na ọdịnala onye ọbụna nke na-achịsa ya ọchị ma n'ime obi ya ekworo na anya ukwu juru ya obi sị ka anyị na-atụsị ụda a n'ala maka na obi anyị dị ọcha n'ebe mmadụ ibe anyị nọ anyị na-atụsị ụda a n'ala sị nwoke maọbụ nwaanyị nke ya eje aja ije n'ụbọchị nke taa ka o were jegide anyị anyị si otu igwe ọkpa n'iro anara isi ya o wee chọrọzie ka onye ya ọkụ siri ihe ọkụ gburu ọkwa nke ọ na-amara ebe o si ọkwa nke ọ ma ebe o si ya gbawakwa ya gbawuo gbawuo ndị na-emere ya ibe ọ fa gwara na ọ gbachata ụbọchị ahịa